Mwadzuka bwanji? Lero nde tiyamba ndi nkhani ya chisoni. Taluza anthu ochuluka kwambiri. Mpakanatu seveni! Ku Dedza kumenekoko pa ngozi ya galimoto. Osati dzulo, osati dzana, koma leroli, cha kumamawa komweko. Ndithudi, analitu m'mini basi pa ulendo koma zapezeka zoona kuti aluza miyoyo. Nde mundilole ndifotokoze bwinobwino nkhaniyi, koma ndisadapange motero, Ndingokambapo apa kunena zoti zithunzi zomwe tiziziona ndekutino pa screen-po zimenezotu ndi zoti tapanga ndi AI ndi cholinga chonena kuti tikhale ndi chithunzithunzi chabwinobwino cha nkhani mmene ikuyendera. Ndiyetu mmamawa wa lero kunanyamuka anthu mu minibus Akutitu ndeti wautali paulendo kaya amapita kuti sizodziwika poti yangochitikatu chakumamawa komweko eti few hours ago ndeti kwinayinso ndekutino truck ina yomwe ndi ya 30 ton yomwe ndi ya company ya Raiply nawonso analinso paulendo I think opposite direction amayenda mosemphana awo akuchoka side ya uku enawa achoka side ya uku nde kunapezeka zonena kuti basi pokadutsana aombana pamenepotu pa Bembeke Trading Center kumenekotu ndi ku Dedza ndeno sitikudziwano kuti kapena mwina mwake kaya mwina ena amachoka kaya ndi ku Lilongwe kumapita side inayo kaya ena amachoka side inayo kumapita kaya ndi ku Blantyre amapita side ya ku Lilongwe we don't know kapena mwina nda mu Dedza momwemo amangozungulira mmenemo madetail ambiri sanatuluke koma kunapezeka zoti no ataombana ndeti ngozitu minibus ija nde poti inanyamula anthu ochuluka kwapezeka zonoti anthu 7 atisiya ndekuti pa- pomwepo ndithu anthu 7 kutisiya pamene enawo ndizoti akulandira ndikuti chithandizo ku chipatala cha Dedza District Hospital kumenekoko kuti mwina mwake miyoyo yawo ikhale ndikuti no yapulumutsidwa eti zosayenda olo ndi pang'ono pomwe kuwafunsabe apolisi kunena kuti nde anthuwo atisiyawo ndi ndani ndi ndani kapena chinachitika ndi chani kuti no apezeke zoti mpaka aombana amenewa makozi enieni ndi otani Akukamba zonena kuti ayi. Panopatu anthu amene atisiyawo sitinapange identify kuti no kodi mayina awo ndi ndani kapena mwina mwake zithunzi za iwowo ndeti zayenda motani ndi zoti zimenezo tikuchitabe kafukufuku komanso kukamba zonena kuti kodi no chimene chinapangitsa kuti ngozi imeneyi ichitike ndi chani pakanali panopa ndi zonoti no sitinapeze nde kuti kozi yeniyeni ndiye tikuchitabe kafukufuku kuti tipeze kuti kapena mwina mwake ena sanayendese bwino kapena zinakhala motani kapena mwina ena analuza ma brake kwenikweni zinali motani kuti mpakana zikafike poti tikaluze miyoyo ya anthu okwana 7 pakamodzi choncho enanso kumakamba zonoti no avulala mpakana ali chipatala chinachitika kwenikweni ndi chani akuchitabe ndiye kuti kafukufuku and ikafikano nthawi yonena kuti mwina mwake apeza ma detail bwinobwino Nde ati azabwera kuzafotokoza zoti zinachitikatu motere ndi zinakhala motere. Komano what the, I think uh, zimene angathe kutsimikiza ndi zoona kuti no anthu 7 atisiya pa ngozi imeneyi mmawa omwe uno ndithudi. Mizimu ya anthu amenewa ikause mu mtendere osatha komanso anzathu enawo amene akulandira nde kuti no mathandizo ku chipatala Mulungu athe kuwafungatira ndi dzanja lake la machiritso Kuti zonse zikhale zikuyenda bwinobwino ndithudi pamene akulandira zithandizo komanso tikumakhala nde kuti kumanena no over and over again kunena kuti no anthuwa sakudziwika mayina awo kuti ndandani ndandani ndandani mwinanso achibale ena ndi ena sanadziwe bwinobwino kuti zachitika zimenezi komano mayina awo adziwika pakapita nthawi komanso achibale awo adziwa pamene achibale awo adziwe ndizonena kuti akhala ndekuti ali osweka mitima kwambiri Mulungu akufungatireni mu nyengo yopweteka ngati imeneyi. So uh, this is what is happening. Uh, I don't know what to say chifukwa chonena kuti no everyday ndi ngozi akuti everyday kuti kumangokhalira maliro maliro maliro maliro even ma days amene ineyo sindikumabwera panopa pa zifukwa zina ndi zina kukumapezekabe zonena kuti kwachitika nkhani kunjaku zonena kuti tikazitolera kumamva zoti aa kodi kwachitikanso zotere Iii enanso atisiyanso koma zikukhala motani? Of course be amati munthu anabadwa eti, pamene wabadwa nde kuti chimene chatsalira ndikuti iweyo umwalire eti? Akuti uli ndi masiku awiri pa dziko lino lapansi tsiku lobadwa ndi tsiku lomwalira chifukwa masiku amenewo ndi amene ali ofunikira inde pakatipo pamakhala pali nde kuti no zina zake zimene zimakhala zikuchitika pamenepo Komabe, masiku amenewa ndi amene amadzakumbukiridwa, ngakhale ukamapita ndithu pa chiliza pako paja, amakalemba ndithu pa mtumbira pati, ko pa chiliza paja, pa tombstone, amakalembapo, uyu ndi Justin, anabadwatu tsiku lake nde kuti linali la pa 1 Januwale, chaka cha 1990, komatu iyeyo anapezeka zonena kutitu dashi, anamwalira ndiye kutitu pa 20. July, chakatu chimenecho chinali cha 2020. Mzimu wake ukause mu mtendere. Akutitu iyeyotu ndithu adzakhala kukumbukiridwabe mu chikumbutso cha iyeyo. Amalembatu motero ndithu pa mtumbira pajapa ndithu pa chiliza paja. Kusonyeza zonena kuti masiku amenewa ndi amene amakhala ofunikira nde tikuyembekezerabe in a way wina aliyese azapezeka zoti azamwalira and ndino akuyenera ndithu anthu azimwalira komano not in this way osati munjira yake iyi yonena kuti no tidzitha kumaluza ndekuti anthu okwana 7 pa tsiku one side and sitikuziwa zonena kuti no kodi ndikuti ndikutiso kumene kwachitikaso zinthu zoopsa mu dziko lathu lomwe lino kuti mpaka taluzaso anthu ena ake koma chifukwa chonoti kulibe amene angauluse nkhani zimenezo nde talephera kuziwa you know things like that eh, might be happening and tsiku silinathe nkomwe, kwangocha, panopa ndikukamba pano nthawi yomwe ndikulekoda ine ndizonena kuti ndekuti ndi to 9 kwachitika kale ngozi taluza kale anthu otero nangano ena ndi ena amene anali mzipatala zonena kuti mwina mwake angodwalika kwambiri kapena nthawi yawo yakwana mukuona zinthu ngati zimenezo ndi kumakhalabe kuti iyayi tikamaluza anthu otere timanena kuti mochuluka motere tikuyenera tizikhala pansi ndikumapanga raise concern kuti no i think something is wrong somewhere pali china chake chimene sichikuyendapo bwino pena pake kuti zingakhale zotani eh? kunjaku kukumakhala kukumayenda zimphepo zoyipa anthu a sataniki ndi tima recruiter awo akufuna nawonso azitoleraso ndi kuti magazi saidi inayo eh zikhulupiriro be zambirimbiri kuti sizikuyenda yayi mizimu ina yake ndithu siku si, ikukhale kuzungulirazungulira ndekuti no mmachani makamaka m'misewu mwathumo chifukwa ndi ma spot mmene mmapezeka kuti mukuyenda anthu and ndi malo amene no kosavuta kuti no atolerepo kaya ndi zimagazi zawozo that's why tikamafika pa point tikuma timakhala tikumanena panopa pa just ntekere tikamaluza nkhani ngati zimenezi kuona kuti no amene tili ndekuti tili pa ulendo Tiyeni tiyende mosamala, tiyeni tipemphereso. Tikukamba inu ma driver tiyeni tiyende mosamala kuti tipewe zimenezi komaso ndiye kutitu tisaiwale ifeyo ma passenger kupemphera kuikizatu Mulungu patsogolo kumuika Mulungu patsogolo kutino maulendo athu aja taikiza mmanja mwanu Mulungu atate amphamvu zonse kuti mutitetezere mutifungatire mutiyang'anire. Tikamapanga choncho mwina mwake zingathandiziretu. kumapempha zitetezo ngati zimenezo kuti mwinanso tikhale omatetezeka kumapewa zinthu ngati zimenezi ngozi ngati zimenezi at the end of the day we know kunena kuti anthu amene anali m'mabasi mmenemo palibepo amene anadziwa zonena kuti lero lingathe kukhala langa lomaliza komatu zachitika motero nde tizingopitirizabe kupempherera mizimu yawo kuti ikause mumtendere osatha pepani akubanja pepani ndithu akutitu